tilankɛ kɔni an bɛ fura buguda la yan an bɛ madina kura yan septembre kalo a tile fɔlɔ nin kalo ye kalo belebeleba dɔ ye a ka garibukɛnin bangena nin kalo in de la n bangena nin kalo in n sen fila ye dugu sɔrɔ ka bɛn nin kalo in ma nka waati dɔɔnin y'a jɛ kalo in tile tan don yarabi ala k'a jira an na n ye layidu dɔ d'a ma kasɛti bi naani ni seeginnan na n b'o walawala i ye ne kun ye e ɲininka komi kasɛti bi naani ni kɔnɔntɔn na an y'o kɛ ko dɔ kan an t'a fɛ ka kuma o kan bilen an k'o to o cogo rɔ o tuma n ye question min poser silamɛw kun yan ne mago b'a jaabi la n ma jaabi sɔrɔ ayi n bɛna jaabi d'i ma ne ye e ɲininka o n ko saga minnu bɛ an bolo yan olu ka ca ni sulantɛrɛw ye mɛ k'a sɔrɔ sagaw bɛ faga saraka o bɛ faga eh, seli o bɛ faga eh, layiya o bɛ faga ka dunan bisimila o bɛ faga n'i kɔntanna o bɛ faga denkundi o bɛ faga kɔɲɔ sulantɛrɛ tɛ kɛ na na nka ale man ca a dun bɛ fan da a dun bɛ fan da bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ don mɔgɔw ka ca ni sulantɛrɛ bon a i ka du kɔnɔ mɔgɔ ani i ka du kɔnɔ sulantɛrɛ tɛ kelen ye dɛ wa i ka du kɔnɔ saga ani ani sulantɛrɛ tɛ kelen ye sagaw ka ca n'a ye sɛw ka ca n'a ye mɛ sɛw dun bɛ fan da sulantɛrɛ bɛ fan da mɛ sɛw dun bɛ faga sulantɛrɛ tɛ faga k'a kɛ na na fo i tɛmɛtɔ mana kelen ye n'i y'o fa i bɛ dumuni ye mɛ sɛ dun bɛ faga wagati bɛɛ dunan ma na a bɛ faga karamɔgɔ tɛmɛntɔ i b'a minɛ ka di o ma o n'a ɲɔgɔnnaw saraka o n'a ɲɔgɔnnaw mɛ o bɛɛ la sɛw ka ca ni sulantɛrɛw ko pourquoi. sangare sangare.
ne tun y'o jaabi ɲini jaabi ma sɔrɔ n bɛna jaabi d'i ma i tulomajɔ alahu taala ko ne ala ye adama da n y'a bonya. n y'a jidi n y'a kanu n b'a fɛ adama ka fisa danfɛn bɛɛ ye o de la ala ye kira bɛɛ kɛ an fa adama denw ye nabiɲuman bɛɛ ye an fa adama denw ye jinɛ kelen t'a la kira kelen tɛ min ye jinɛ ye

ala jugu tɛ dafɛn kelen ye ala jugu yɛrɛ de hakilitigi mɔgɔ hakilitigi min banna ala ta la o de ala jugu ye belebele a ye kitabu bɛɛ lajɛ nkalon ni tiɲɛ ala jugu kelen tɛ min tɔgɔ ko sulantɛrɛ mɛ dɔrɔn a man di ala ka mɔgɔw ye ala yɛrɛ b'o dɔn o de la ala kɛmɛ k'a barika ban k'a dɔgɔya k'a fanga dɔgɔya a ko man di mɔgɔw ye kama o dɔrɔn de don ala jugu tɛ ala t'a jugu da a t'o da abada k'a dɔn nin jugu k'o da abada o la a ye mɔgɔ da ka hakili don a kun k'a fɔ i ka juma ye hakili ye n'i ma ɲɛ min jɛ ni hakili ye mɛ dan danfɛn ninnu u bɛ mun dɔn o mun ala la k'i kunjɛ dɔrɔn ko ala jugu ala jugu t'u ye dɛ hali ala ye danfɛn minnu halaki ka fara danfɛn wɛrɛw kan o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnw bɛ yen musokɔrɔba nafigi ala y'o ta cɛn zagariya tile la k'a kɛ basa torokɛ ye nko y'a sɔrɔ basa bɛ yen o tuma kesɔn dɔ bɛ yan sisan i b'o jaabi sɔrɔ a kɔnɔ an baden minnu ko k'olu fulaw ye mhm. k'olu tɛ warabilen dun fulaw le singe sabu k'olu warabilen ye galo don an baden minnu bɛ yan numu k'olu tɛ gɔ dun galo don n'i ko i t'a dun i kunko de ye mɛ k'a fɔ i kɛra o de ye k'o la k'i t'a dun galo warabilen ka kɔrɔ mɔgɔ ye san miliyari caman gɔ ka kɔrɔ ni mɔgɔ ye numu tɛ dɛ gɔ ka kɔrɔ an fa adama ye san miliyari bilahi an ka ni wɔlɔ ko fɔlɔ tu ko sangare tɛ wɔlɔ dun wɔlɔ ka kɔrɔ ni sangare tɛ dɛ wɔlɔ ka kɔrɔ an fa adama ye san miliyari dalilu jumɛn ye dalilu ye jumɛn ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ye an fa adama da k'o de ye danni laban ye ala ma fɛn wɛrɛ da adama dalen kɔ ja adama y'a sɔrɔ dugukolo bɛ yen a y'a sɔrɔ sankolo bɛ yen a y'a sɔrɔ jinɛw bɛ yen a y'a sɔrɔ mɛlɛkɛw bɛ yen a y'a sɔrɔ kɔnɔw bɛ yen a y'a sɔrɔ saw bɛ yen a y'a sɔrɔ ngunyaw bɛ yen zabandunu yɛrɛ tun bɛ yan

ni min ye ko kɛ ala la n'o ma diya ala ye a bɛ se ka mɔgɔ dɔ halaki ka kɛ o dafɛn dɔ ye mɛ a tɛ komi o dafɛn bɛɛ mɔgɔ ye mɔgɔ y'a sɔrɔ sa ɛ n'i ye halaki k'i fara wulu kan ani mɔgɔ yɛrɛ wulu ye ɛsi kuma kelen don wa aa n'o don baasi tɛ faraunin de ye wulu ye Allah belebele faraunin ni sayida eh, a tawadi an ba asiyatu oh. aishi u ye furu kɛ san caman u ma den sɔrɔ komi n y'o di ma ya muso ɲuman ye mɛ faraunin ye dangatɔ ye nk'a muso ye maaba ye mɛ o ma den sɔrɔ fiyewu o ma den sɔrɔ min kɛ faraunin salen musa nane ye eh, muso in taara furu cɛ wɛrɛ ma o ye muso in sɔrɔ so o y'a sɔrɔ a tɛ cɛko ɲɛdɔn a ni fɔrɔne ye min kɛ furu la a ka ca san bi naani k'a sɔrɔ so ala sɔrɔla k'a jira sa olu la ko ko muso in ni fɔrɔne ma deli ka jɛ ɲɔgɔn fɛ fiyewu ko ni muso in ni fɔrɔne dalen don muso in y'ala ka mɔgɔba de ye ala bɛ muso in ta ka taa kabakolo la ko muso in disi fɛrɛlen don ka tɛmɛ fɔrɔnɛ kan ko fɔrɔnɛ ye ala ka dangatɔ ye a ala sɔsɔ mɔgɔ kunnango don muso in nin ye maa ɲuman ye n y'a di fɔrɔnɛ ma pour que nabila musa ka se ka lakana n bɛ yɛlɛ ni muso in ye sanfɛ n bɛ muso in ɲɛda n'a farikolo ta k'olu ɲɔgɔnna kɛ wulu la k'o bila fɔrɔne kɛrɛfɛ a bɛ jɛ wulumuso fɛ a bolo k'o y'a muso ye k'a sɔrɔ a den caman bɛ wuludenw na a bɛ ka kɔnɔ ɲini a muso la k'a sɔrɔ u ma deli ka se ɲɔgɔn ma siɲɛ kelen. ɔ jakitɛ ka wulu nin fɔrɔne den dɔ o den tɛ b'o dɔn. kabako kabako.
n'i y'o kun ci est ce que i maa kun ci wa i wulu kun ci o o tuma mɔgɔ tɛ o. ɔ n'i bana k'a dun ko mɔgɔ don wara don ko mɔgɔ ye o kɔrɔ ko wara fali haramu ye ka dɛ n'i y'o fa i ye fila fa dɛ n'i ye gɔn fa i ye numu fa dɛ bɔn numu y'a fa i ye numu fa ma ban hali ni bamanan ye gɔn fa ka kile kelen kɔfɛ k'a fɔ ko numu don o y'i ka mɔgɔ fa dɛ a hali n'i ma sogo dun fali yɛrɛ kana fa fɔlɔ yɛrɛ n'i tɛna sogo da tamajɔ kana fa yɛrɛ de ah, ala k'an kunna diya ee fitiriwale ka firi an b'an ka karamɔgɔ fo zamizami ye o fitiriwaleya man ɲi mm. n bɛ ba zumana fo cɛkɔrɔba ɲuman kɔni fitiriwale man ɲi ah, fitiriwaleya o de kɛlen bɛ ka diɲɛ gɛlɛya bi n tɛ dɔ d'i ma joona dɔ taara eh, morikɛ dɔ fɛ yen mori mori yɛrɛ yɛrɛ
ni an ka forokantigi ninnu tɛ mori n kan bɛ mori yɛrɛ de dɔnni b'a la mori moriya dɔnni yɛrɛ de b'ale la dɔ taara kama ko n bɛ fɛ ka taa eh, n bɛ taa morikɛ fɛ ka dugawu kɛ a taalen morikɛ ko bisimila a ko n bɛ fɛ i ka dugawu kɛ n ka bɔda sɔrɔ ni n sera ka taa jamana kɔnɔ hali ni n ma taa yɔrɔ jan n ka se ka bɔ mali kɔnɔ ka taa yɔrɔ dɔ la morikɛ ye ala wele ni ala tɔgɔ gɛlɛn ye isimilazamuw bɛ wo a ye sɛbɛnni minnu kɛ ka d'o ma o don ye sababu dɔ nana cɛ taara fo faransi
dugu minɛ sa dɛ cɛ ye baara dɔ sɔrɔ kalo kalo a bɛ sɔrɔ miliyɔn fila miliyɔn saba sefa la sefa la kalo kalo morikɛ de ye cɛ wele o a selen faransi o a ko n ka cɛ ko ɲinifɛn sɔrɔla cɛ ko kosɛbɛ ko e dun ma fɛn ne ma ya ne dun balo bɛ moriya de la n ye a musakaw bɔ n yɛrɛ ye pour k'i dɛmɛ ɔ i dɛmɛna fana i taara i ye baara sɔrɔ wari ko bɛ cogo di ɛ faransikɛ in ko morikɛ ma ko morikɛ ka dugaw ma na n'ale ye koyi ko ala de y'a da ka na n'ale ye ko a kuma sera kuwa k'a kuma sera alafili tɛ n kɔnɔ dɔɔni n kɔnɔ dɔɔni ani alafili tɛ ɲɔgɔn ye ayi ɛɛ morikɛ ko ee ko e ko ala de taara n'i ye ko hɔn ko ne ma foyi kɛ ko ayi ko wɛrɛ t'a la ko ee ko waati dɔrɔn de don ɔ k'o tɛ baasi ko k'an bɛn morikɛ ye telefɔni tigɛ ko k'an bɛn o kɛra ɛɛ alamisa
juma sibiri donya k'u tɛ baara kɛ ani kari sibiri donya fɛ cɛ taara faransi pisini dɔ la k'a bɛ t'i ko n'u yɔrɔnin dɔ ye k'a bɛ t'i ko plage plage dɔ bɛ yen k'a bɛ t'i ko yen ale taara finiw bɔ bila k'a tɔ to kulɔtinin ye silipunin bɛn k'i jigi ji kɔnɔ k'i kunu a bɛ a bɛ k'i ko o bazɛni kɔnɔ yen kulusiw bɔlen don k'u bila yen sa n ko cɛ y'i kunkolo tunu ji rɔ yen fo faranzi han nka a y'i kun bɔ ji rɔ dɔrɔn ka sin ka bamakɔ bamakɔ eh, a tɔgɔ de banki BCEAO banki k'a ye nin ye BCEAO banki ye n bɛ bamakɔ baji de k'a ɲɛ yɛlɛma ka na nin ye pɔn ye aa nin BDM SA ye ee nin bamakɔ dɛ nin ye hôtel l'amitié tigi n'a ye nin bamakɔ ye aa ko nin tɛ baasi ye komi a sigi bɛ ji kɔnɔ cogo min na sisan a ɲɛsin bɛ bamakɔ de mali bi a sinna k'i yɛlɛma dɔɔnin k'i kunkolo turu k'i kunu ji rɔ ko a y'i kunu sen min a nana bɔ babilikɔrɔ yɔrɔ la bilayi subhanallah a kɛlen k'a kun bɔ yen se a bɔra ji la ka bɔ gele kan sisan ka diɲɛ minɛ a kulusintan papiye t'a bolo papiye foyi t'a bolo a ma na avion na a ma na foyi la o kɛra ba le fa donn'a la mais e k'i e k'i miiri dɛ o tuma a taara ko ji min na o ji sira ni bamakɔ baji de kunkolo don ɲɔgɔn la a ye jinɛ dɔw de ka baara ye ji jukɔrɔ baara ye dugu jukɔrɔ olu bɛ ji tiyow de kala ɲɔgɔn na aw y'o jinɛ de wele dɔrɔn k'u ka cɛ sɔɔri tiyo kɔnɔ ka na kuwa sangare sangare n ko cɛ y'i kunu faransi k'a kun ko bamakɔ bin na a bɔlen k'a ye ɲɛ a tɔgɔ de otolamɛ cɛ ye aa a y'i kun yɛlɛma sen ka tila k'i kun don sen a bolo ka taa bɔ yen kun a kɛra k'i kun don sen a taara bɔ ka bɛn ni babili kɔrɔ ye o bɔgɔbatɔ ye a n'a kun y'a kun sen ye parce que fɔ gawo. ɔ lahara ko ye nin ye n ko a bɛ kɛ anw de la a bɛ kɛ anw de la n'i t'a to ala ma a bɛ k'i la. ne tɛ ni ko ni ko i b'a kɛ ah. e ye a tɛ k'i la walahi min t'a to ala ma de y'an bila yan ah, ne fɛn ni dɔ yɛrɛ bɛ hali bɛrɛ ni an ka tɛmɛ dɛ ah. hali bɛrɛ ni dɛ o fɛn in an sari ni mɔgɔ nan'i fɛ yen i bi n'i ye n'i ye fɛn d'a ma n'a bɛ n'i janfa fɛɛrɛ bɛ n'i y'o k'a ka fɛn la n'a bɔra n'a taara fɛn bɛ tunun a la pewu a bɛ ko bɛɛ k'a tigi ni ye n'i ka banabagatɔ b'i bolo a bɛ sa ye i tɛ se ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ mm. peut-être fura ma kɛ ni musoko don a musoko bɛ tiɲɛ i tɛ se k'a tɔgɔ tiɲɛ parce que a ma kɛ fɛn tunnen la n'a tunna a ma ban dɛ a bɛ sira de i tɛ se ka na fɔ a ye fiyewu k'a tunna fo k'i mago sa fɔlɔ o ye an kana se ɲɔgɔn ma fiyewu o wɛrɛ dɔ bɛ yen o i b'a k'a la n'a mago ɲɛna dɔrɔn n'a ma segin fiyewu o fɛn kelen in bɛ muruti mm. o bɛ muruti min kɛ ni e yɛrɛ ma na a tɛ dilan bilen fiyewu k'a muruti ne yɛrɛ ta tɛ dilan bon ne ma fɛn wele dɛ ala yɛrɛ tun y'o de kɛ dɔ la kuwa dɔ nana cini dɔ la yan kɔsa in na ci ɲɛnabɔra a ma segin an da dugu bilen dɛ muso cɛ nana ko a muso k'u ko ko a den a tɔgɔ de ko a bɛ sa muso bɛ sa jigintɔ an ko a tɛ sa an ye fɛn dɔw kɛ ala barika la muso jiginna hɛrɛ la cɛ kan ka na an bonya a ma segin sa u ka dɔɔnin na wasa wari ɔ cɛ bɛ fɛ k'o de devi ye cɛ ma na bilen a ma wele kɛ bilen k'i yɔrɔ jan ne yɛrɛ la i k'a dɔn den ye tile dɔrɔnba kɛ bara ti bi wolonwula bara ti ka bi den ye tile tan kɛ den bara ti bi a bɛ kasi a bɛ kulo bɔ a tɛ sunɔgɔ den bɛ kasi la e bɛ den ka kasi kun dɔn wa k'i ye karamɔgɔ ale janfa n'i ma taa tugun n tɛ sɔn dɛ den kasira a tɛ sɔn cɛ ye ko bɛɛ kɛ ka taa moriw ni somaw fɛ yen tiɲɛ mm. a dɛsɛlen furakɛla den bara bɛɛ finfin k'a bɛɛ bilenbilen furakɛ bɛ k'a fin nka bara ye bilen bɛ joli fɛn fɛ a jigi tigɛlen nana yan don dɔ ko aa ko i y'a fɔ cogo cogo k'a kɛra ten ko muso jiginna hɛrɛ la mm. ko tɔɔrɔ foyi ma kɛ ko nka ko aa ko dɔ bɛ ko b'an kɔnɔ gan dɛ ko bara ma bi fɔlɔ dɛ ne kun joli ale bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ne b'o bɛɛ dɔn ne ma kuma aa ko ni mo taara jaka mo ine ne ko n ko taa n ko bara bi bi Allah a bɔlen ne ko n ka mɔgɔ ma n ko n ko den bara bi bi den ka kulobɔ bɛ ba bi n ko kulobɔ tɛ ye bara bi tɛ ne ka jɛnɛ ye dɔrɔn cɛ ni janfa dɔrɔn mais a fɔra ko i muso bɛ sa kɔnɔbara la ko den bɛ sa muso bɛ sa bon ni mɔgɔ ye fɛn dɔ kɛ i ma fɛn d'a ma fɛn min b'a to a bɛ se ka lakana k'a kisi k'a ɲuman jigin aa hali ni foyi t'i bolo ka n'i sigi fɛn t'an bolo i ni ce o kan ka kɛ dɛ ɔ n'o ma se ka kɛ dun wa se b'i ye fana dɔrɔn a tɛ di cɛ ma dɔrɔn ɔ ala fana ko bon baasi tɛ den bara tɛ e bolo la o bɛ ne bolo sa n t'o bi i ko cogo di a dan bɛ maa wɛrɛ mun na a y'o bɛɛ lajɛ a ma se ka bi n'i kana bara bɔgɔti ka fili kɔnɔ n'a ka don n'a kuma se a bara tun bɛ ɲinan kala bilahi hali ni ala ko a bɛ bi den tɛ sɔn ka bi wa ala yɛrɛ tɛ sɔn dɛ walawala ala ka c'est-à-dire den ninnu ye ala ka cidenw de ye kelen an bɛ to k'a fɔ den ma denmisɛnnin ma ko denmisɛnnin ye mɛlɛkɛ ye ko mɛlɛkɛnin e mɛlɛkɛnin tɛ fɛn dɔ fɛ y'a bɔgɔ mɛlɛkɛnin e b'o kɔrɔ dɔn wa ko den ye ala ka ciden ye a bɛna ala ka ciw de fɔ ko ko bɛ kɛ so kɔnɔ ni denmisɛnnin ka ca i ka so e ka denw jateminɛ ta u b'a bɛɛ f'i ɲɛna k'a ban
waleyaw u b'a bɛɛ f'i ɲɛna k'a ban ko o ko nka e k'u jateminɛ dɔrɔn jateminɛ waati dɔ la i b'a ye i ka denmisɛnninw u lamɛn u lamɛn kɔɲɔmuso ko kuma b'u da kɔɲɔmuso nana kirikara kiri kɔɲɔmuso ko kuma waati dɔ la denyɛrɛnin ko kuma b'u da waati dɔ la u bɛ dɔ la o t'o si ye dɛ an ka taa an kana taa yɛrɛ bilen o yɔrɔ dɔ in waati dɔ la kun u bɛ banako kuma la waati dɔ la accident ko kuma bɛ fɔ tanbolima n b'i tanbo n bɛ mobili ne k'i tanbo sisan a b'a cɛ tanbo a b'a cɛ tanbo ee a b'a woro kari u bɛ nin bɛɛ fɔ ninnu mana ye hakilitigi fɛ dɔrɔn alihamudulila an t'a fɛ ka taa nɔfɛ o ne ni b'a la wala wala sadiri ko o ko bɛ kɛ denmisɛnnin fila ni saba ma kɛ ka so dɔrɔn a banna olu de olu de b'a fɔ mɛlɛkɛw de y'olu ye ala k'an ta kɛ ɲuman ye wa den yɛrɛ ka baara yɛrɛ ye min ye i b'o dɔn den la a fitinin n'a kɔrɔla a ka baara yɛrɛ ye min ye kana taa moriw fɛ yen fiyewu i b'o dɔn den la a fitinin den min ka baara ye jago ye sabara feere a bɛ filabulu ninnu tigɛ ka taa sigi sabara bɛ yen sabara bɛ yen a ye na sabara san a fitinin n'a kɔrɔla sabara feerela bɛ ko goy'a ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye

bɔn an ka jurumukɛ de y'a to an filila mm. o de y'an ka ko datugu an ka ɲɛtaa kun datugura i bɛ denmisɛnnin dɔ ye a na an ka taa foro dɔ n ka nɔgɔ foro n'a ye foro sɔrɔ don o don a ka gɛlɛya b'a don o don n'o kɔrɔla foyi t'o kɛ ka sɛnɛ kɛ abada dɔ bɛ na nfugu mun a ye na to an ka taa nfugu mun o sofɛri ye n'o o kɔrɔla o bɛ sofɛri bɛɛ ba nɛni tellement k'a tɛ sofɛriya fɛ n'o ma taa kɛ damandingɛ fɛ n'a ye yɔrɔ ko nimoro ko de dɔ bɛ na i sigi ni kalamani dɔw ye a ye na ne ka fini kala a ye na a ye fini mugu kala o tayɛri ye baara bɛɛ dɔ bɛ na han k'a na n bɛ joli furakɛ a na n bɛ joli furakɛ ne ye dɔgɔtɔrɔ ye a na ne ka dɔgɔtɔrɔya kɛ dɔgɔtɔrɔkɛ y'a nin kɛ ne k'o ɲɔgɔnna kɛ n'o kalanna o dɔgɔtɔrɔ ye dɔ bɛ na tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ fana bɛ karamɔgɔ dɔ ladege a na ne ka wajuli kɛ a na sigi ne ka karamɔgɔ ta kɛ o fana tuma bɛɛ b'o kɛ o ma kɔrɔ dɛ ee aw ko ne taara mɔgɔ bɛ se ka baara bila wajuli kama cogo min na amare ko wajuli ko wajuli tɛ mɔgɔ balo wa kabako donc nin bɛɛ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ to ka arajo kolon dan ne sigi ko n ye arajo dilan ne ka arajo dilan a bɛ filijuru ninnu b'a maga ɲɔgɔn na ten fu la ten ka kunkolo sulu ka tile kuru o de o de arajo sagare dɔnni bɛɛ bi yan dɔnni bɛɛ bɛ nin yɔrɔ la denmisɛnnin bolo mais ni i kɔrɔla dɛ jurumu de b'a tila i la jurumu bɛ maa ka fɔta n'i ka kɛta bɛɛ tila i la bɛmina ko kini bɛ a na maro san a na kini san ka sogo k'e ta rɔ wa u bɛ mɛ fɔ ye o bila kini feere la dɔrɔn gɛlɛya banna ko musofini bɛ musofini bɛ ko cɛfini t'a rɔ ayi k'o t'a rɔ taa ɲɛ sɔrɔ t'a rɔ dɔw b'o fɔ jɔnmɔ o fana o ka o kelen don dɛ n'o ye cɛfini don don o bɛ bi o don tuuli wele an an na ɲɛ ka ɲɔ pese ɲɔ kilo e ma o ɲɔ kilo de ladon o asɛri ne wa jula sugu dɔ dɔ bɛna fɔ ko ne wa jula sugu dɔ dɛ dɔ tɛ ka sogo feere ne yɛrɛ k'o ladege bi a na sogo ya sogo ya dibi sogo nɔgɔnin ye yan o bɛ tile k'o fɔ o don tuma bɛɛ a b'a fɔ tuma bɛɛ a ti ɲinɛ a kɔ kuma si o dibi sogo feerela ye ɔ o de n'o kɔrɔla o de bɛ ni ba k'ale yɛrɛ tɛ fɛn ka nege fiye fiye fiye e k'ale yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ fɛn ka nege fɛn ka nege dɔ la o bɛna nɛgɛso dilan la a bɛ ɲɔgɔn ɲɛ i b'i si kɛ fantanya la an ka gɛlɛya bɛɛ nin ye an bangebaaw y'an bange k'an bila olu ka kodɔn ma nin sɔrɔ u m'an ka baarakɛta dɔn an fana ye mori minnu sɔrɔ olu ye nkalon tigɛ an ye an m'an taafan dɔn o tuma bon maintenant farafinya o cogo kelen hasidiya ye juguya ye o tuma an de bɛ an kɔnɔ jɛya sa k'an ka denmisɛnninw ka ɲɛnamaya lajɛ k'u ka ɲɛnamaya dilan pour que gɛlɛya ka dan anw na anw ka kɛ fantandenw ye mais an denw kana kɛ fantandenw ye amin dɔ bɛ na ko ne ka kɔlɔn sen a kɛra mansin kɔlɔnsenni o a kɛra bolo kɔlɔnsenni n'o kɔni y'a daminɛ don o don a y'a na kɛra a bɛ taa sanu ta kɔlɔn kɔnɔ a b'o ta o kɔnɔ bɔda de bɛ yen mais n'o de kɔrɔla dɛ o bɛna ko n'ale yɛrɛ ɲɛ ye kɔlɔnso ye kɔlɔndingɛ ye k'ale bɛ yɛrɛ a bɛ ɲɛnamini quoi i yɛrɛ de et puis a ma ban dɛ pour i ka se k'a faamu i kɔrɔbalen dɛ komi e t'i ka baara dɔn bilen a jateminɛ dɔrɔn baara min ka go i ye ni baara bɛɛ dɛ n'o tɛ haramu ye dɛ e k'o dɔɔnin kɛ dɛ k'i sigi dɔrɔn k'i miiri mun yɛrɛ man ne yɛrɛ ni ye fiyewu haramu tɛ o dɔ kɛ

n'o kɔrɔbayara dɔɔnin walahi hali n'o ba ko ko na n ka ga da ye ko n ka t'o feere ko maa ko ne sɔn malo la koyi ne sɔn malo la ko n cɛkɔrɔba ka taa ni ga ye wala o yɛrɛ tana bɛ kɛ feere ko kuma yɛrɛ kɔ feere yɛrɛ de a bɛ malo feere an na san ale yɛrɛ bɛ malo tɛrɛmɛli la o hakili baara yɛrɛ ɔ nin bɛɛ ye mɔgɔw lɔ dɔ bɛna k'ale ye sɔrɔdasi an na an bɛ mugu ci la pararara ne ka mugu ci an yɔrɔ kɛlɛ yɔrɔ an yɔrɔ kɛlɛ yɔrɔ ɔ ta ye mugu ye dɔ bɛna k'ale karateka ye ɛ e bɛ taa nin bila sɛnɛ na a bɛ se k'o ɲɛnabɔ mugutigi o birili bɛ se ka ɲɛnabɔ yan bɔn n'i y'a bila foro n'i farati a bɛ mugu wuli dɔrɔn a bɛ kɛlɛ ni foro bi a bɛ kɛlɛ ni foro bi a jɔtɔ a ka baara kɔrɔ ye a bɛ fɔ ka jɔni kɔrɔ mɔgɔ dɔw ka kisɛ marifa ale ka bese kɔngɔ daba la ni cɛ ko gɛrɛ a kana gɛrɛ dɛ a bɛɛ ye besera mɔgɔ ninnu de o n'a bɛ bila fɛn wɛrɛ min t'u ta ye bɔn dumuni don ala k'an bɛ sababu ma su na jakite an b'a fɛ ka dakurunɲɛ fila fɔ an ka su na dakurunɲɛ fila komi an ye ngolo kɔrɔnin ni isa an y'olu bila an ka kasɛti bi naani ni seegina la ɔ bi naani ni kɔnɔntɔn na a bɛɛ ye a fɛn kelen in ye n'o ye saya kelen in ye an da sera o ma a ye jarabi min an balimakɛ sɔrɔ n'a denkɛ fatuyali ye o kɔfɛ sa an ka kasɛti bi duurunan de ye nin ye kana ɲina an bɛ fuga yan an bɛ buguda la yan gɛlɛyaw ni ɲɛni wɛrɛ b'an ka yan tubabuw ko ko ni ji tɛ yɔrɔ min ko mɔgɔya ɲɛ man di ah, sans l'eau y a pas de vie jiko gɛlɛya bɛ anw ka fuga dugukolo kan ah, komi jamana yɛrɛ ye jamana ye mali yɛrɛ ye kabako jamana ba ye o la ni maa min bɛ to k'an ka kasɛtiw lamɛn i bɛ mali faamu an ka jula faama ninnu u ni tiɲɛ ka jan u ma deli ka kɛ tiɲɛ kan yɛrɛ fiyewu nka dalilu bi aw jiko gɛlɛya bɛ fuga yan a ka ca san kɛmɛ walahi a ka ca san kɛmɛ jiko gɛlɛya san kɛmɛ n b'i hakili jigi i bi cɛkɔrɔbaw ɲininka minnu ka kɔrɔ kosɛbɛ denmisɛnninw ko tɛ dɛ san bi wɔɔrɔ ni duuru ninnu bɛɛ denmisɛnninw ye cɛkɔrɔbaw ɲininka ko tuma min na nansaraw nana baninkɔ yan tubabu bilenw u ye delegation ci fuga yan kɔlɔnsenni na ko jiko gɛlɛya bi yan u ka mansinw n'u ka tekinoloji y'a jira ko yan dugukolo ni ji ka jan o yirala an ka joyila faama bɛɛ la o don nka o mago t'a la sabu u ka mɔgɔ tɛ yan o don o dɔrɔn de don sinɔn ɲankuma pɔnpekɔlɔn ni forazi solila yɔrɔ bɛɛ la yan kungo kɔnɔ ka bila ten jiko gɛlɛya ka se ka kɛlɛ baganw ka se ka min mɔgɔw ka se ka min mm. nka u m'a ɲini nansaraw ka delegation nana fuga yan ka na kɔlɔn baara kɛ yan wa hali nansara ninnu taalen kɔfɛ o nansara kelen ninnu ye baara wɛrɛ kɛ mali yɔrɔ yɔrɔ la mɛ an ka n'o ma sinɔn hali u nana a tɔgɔ de sana o nansara ninnu nana sana k'u bɛna pɔn k'u bɛna ba dilan sana ba baji yɛrɛ de dilan sana ka dingɛ sen k'a kɛ ba ye k'a bili sabu ko ba tɛ farajɛ la u b'o fɛɛrɛ bɛɛ la o pilan b'u bolo baninkɔ taa man di ɲɛfɛ koyi mɔgɔ dɔ de kɔrɔti b'olu la o ma ba dilan fɔlɔ min tubabu de don ko ni tubabu mana to yan ko bɛna an ka mɔgɔ bɛɛ halaki ka u bɛna ko dɔ kɛ yan san tubabu man ɲi dɛ o ɲama de ne bon ninnu kan n ko u tun b'a fɛ ka pɔn de dilan sana nka baninkɔkaw de y'u bon kɔrɔti la ɲama min bɛ ko kurukuru dɛ n'a bonni kɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ ŋɛɲɛ a bɛ kurukuru o de kɛ nasara ninnu na ko bɛɛ kɛra u ma se ka fura sɔrɔ a la wala ɔ o ko sisan k'u bɛ diɲɛ minɛ ka taa ko n'a furakɛra yɔrɔ min na k'u bɛ pɔn in la yen u taara furakɛ baninkɔka wɛrɛ fɛ mara wɛrɛ la mara min yan ka jan kosɛbɛ n t'a dugu fɔ dɛ nka mali bɛɛ mali tɛ dɛ afiriki yɛrɛ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɛ k'u bɛna yɔrɔ dilan ka maloforo sɛnɛyɔrɔ kɛ a tilema ni samiyɛ bɛɛ an ka baninkɔkaw de ko sanankaw ma e ko ninnu b'aw fɛ yan kanda ɲɛɲini baninkɔkaw farafara ɲɔgɔn kan ka kɔrɔti b'o la anw da ka di ɲɛfɛ tan ka baninkɔka wɛrɛ taara o furakɛ sabu a fɔra ko ni baninkɔka y'i bon kɔrɔti la ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a furakɛ ko fo baninkɔ walima baninkɔka ɔ o tuma baninkɔka dɔ sigi bɛ dugu wɛrɛ o de y'a furakɛ ye u sigira o dugu la yen ka pɔn dilan yen i bɛ bɔ yan i bɛ bɔ yan fɔ fugan o bɛɛ ye pɔn kɛrɛfɛla ye a bɛɛ bɛ sɛnɛ bɔn a pɔn yɛrɛ n'i y'a ye kabako ban i b'a filɛ

k'u bɛna digi jagoya tigɛ de sabu k'u y'a jateminɛ n'i bɔra joyila dugu kɔnɔ k'u ka taa fɔ masigi ba ɲuman ta wala o tuma k'u bɛna ji ton yɔrɔ dɔ dilan siga t'a la bɔn n'i yɛrɛ baninkɔ tele la dɔrɔn o man ɲi dɛ baninkɔ bɔli tele la a yɛrɛ ka dɔgɔ dɛ sisan ala k'an kisi ni ji nana ka dugu dɔ ta tiɲɛ sisan ha cercle de joyila kirikara kiri ji taara n'o ye amin ni mɔgɔ fagala dɔ nana cɛnni k'an fɛ yan kirikira kiri hɔn bandi taara bin masigikaw kan kirikira kiri kurukuru a donna a bɔra an ka bɔ tele la ye tɛ hɛrɛ dɛ a yɛrɛ ka dɔgɔ walima accident c'est-à-dire masiba quoi mm. munna foyi tɛ baninkɔ kɔnɔ yan jamana mago bɛ min na a tɛ yen belebele kelen a mɔgɔ tɛ a mɔgɔ tɛ baninkɔ territoire kan mali yɛrɛ mago maa min na a tɛ yen hali bi jɔ ko a donna bɔra fɛn ninnu ma foyi parce que mɔgɔ tɛ baninkɔ yan mali yɛrɛ bɛ min dɔn mali bɛ min dɔn o mago tɛ baninkɔ wɛrɛ la o yɛrɛ n'i ye segu i b'a fɔ k'ale tɛ bɔ yan fiyewu n'i y'olu setɔ ye yan olu bɛɛ nakun ye u ka vote mana se depite sigi mɛri sigi kirikara kiri o bɛ na de mɔmuso den bɔra yan mɔmuso kɔnɔ ɲɛfɔlɔ kɛra yan a kɛra ki mɔmuso barajuru tigɛra yan a sen karila yan dɛ bakɔrɔnin tɛmɛnen fɛ an bɔra ɲɔgɔn kan ani mun ye sakare dɔw yɛrɛ taar'u jɔ k'olu wolola joyila k'olu joyilaka ye aa cɛ nin kabako dɛ bilayi perezan dɔ an ka kandidatiri dɔ ko k'ale ye joyilaka ye aa nin kabako dɛ wa ale min ko k'ale joyilaka président président a tun bɛ ka président de ɲini cɛ min kibaru tununnen don sisan dɔɔnin o ko k'ale joyilaka ye ale yɛrɛ ni ala cɛ joyilaka don an y'a faamu fa waati dɔ kɛra c'est-à-dire o kalannin dɔ kɛ a fa dɔ tun bɛ yan cogo dɔ la a nana b'o fɛ ka kalannin dɔ kɛ cogo dɔ la mhm. a bɛ fɔ ko ne taara don nin kɔnɔ politiki ko kan a yɛrɛ n kalansɔn na kuwa ee sɔrɔ la sɔrɔ a bɔra ci kelen kelen ee a fɔra k'e bɛna kɛ a ka a ka kandida fɔlɔ fɔlɔ la perezan ko fɔlɔ la a fɔra ko kandidatiriw ka na u ɲɛ da an ka an ka gɛlɛya min b'an fɛ an ka a fɔ joyila sira ye sira bilenni ye e bɛna avion ta bugubugubugu ka n'i cun joyila yan e bɛ ko joyilakaw la o joyilaka joyilakaw an bɛ n'a fɔ misi ninnu sɔgɔlen an y'an pan ka t'o filɛ ka b'a la k'an namase ka avion min kɛ an taara o filɛ k'u fɛn wɛrɛ sa mɛ n'i mago bɛ an na wa an ka sira ye sira bilenni o don n'i ye fana joyila cɛ minɛ i bɛ ɛri saba kɛ sira la tuma dɔw la mobili bɛ fɔnse tuma dɔw fɔ mobili dɔw delila ka dɔgɔkun kɛ bilayi a tiɲɛnen ɛ cɛ ɔ faama bɛ avion ta ka na jigin a fɛ yan a bɛ tila ka t'o kunbɛn ɛseke o bɛ filɛ o bɛ filɛ fɛ nisɔngɔ tɛ. anw kɛ k'an pan kɔni n k'o de kɛ o de o de o de o yɛrɛ de kabako dan ye kuwa eh. ka ekɔli a fa adamaden la tewu an ka faamaw mɛriw depitew bɛɛ bɔra k'a kunbɛn duguden bɛɛ ekɔliden bɛɛ kalan bilara hmm. eh, a y'a sɔrɔ n bɛ ekɔli la fo an ye finɛtiri ta hmm. ka na cɛ filɛ jiginna fɔ ye bolo ni kɔta n ko nin bolo ni nin tɛgɛ sama ye nin bolo ni n ko e nana bɛ kabakolo la ɛɛ eh, kabakolo sira ɛsikali foyi tɛ kabanɔgɔ kɔ avion mana yɛlɛ kabanɔgɔ la a bɛ gawo gawo e b'a ko moto cuncun jɔ maa tɛ ko sira dilan dɛ mɛ min bɛ se dilan dɛ e de tun bɛ n'o fɛ pour que gɛlɛya min b'anw fɛ e k'o dɔn mɛ i gulo sanfɛ kɔrɔ min ye ko anw nacogo i mago t'o rɔ anw tɛna sanfɛ o joyilakaw bɛ taa bamakɔ duguma de ɔ mais ne ye gulo sanfɛ ka na ale tun ka n'i cun dɔrɔn ka sin ka avion di jɔlakaw ma avion caman ale nana mun ye moto moto kolonba dɔ kɔfɛ a faama ko ma bɔ a nana moto bɛɛ minɛ kunun mais dɔ ɔwɔ dɛ dɔw ta ma sɔrɔ dɔw ta ma sɔrɔ dɔw ta ma sɔrɔ sinon moto minɛna kunun dɛ aa ko fɛn kun bɛ fɛ ko ni fɛn ma fɛ ko fɛn fɛ a dɔw ko ko ka tɛ fɛn bilen dɛ jamana ye mali de ye n'an ma kɛ jamana in fɛ a man ɲi a man ɲi an ka baninkɔ taamani ɲɛfɛ dɛ c'est-à-dire ni maa min ye ne yɛrɛ lajɛ ne yɛrɛ bilayi ni maa min ye ali sangare lamɛn ne bɛ mali fɛ cogo min yɛrɛ la i b'o dɔn ne ka wajuli la n bɛ baninkɔ fɛ n bɛ fɛ ka baninkɔ tɔgɔ kɔrɔta ah, nka baninkɔkaw tɛ maa min fɛ dɛ bilahi maa min ko ko baninkɔkaw ɲini maa bɛɛ ye walayi bilayi talayi ne don bon mais sisan yɔrɔ i kabako da dɛ et puis u ka mission yɛrɛ min ye dɛ u bɛ se ka mun ɲini k'o nɔrɔ ne la pour que ne kanuɲɔgɔn ka décourager u ka baara yɛrɛ de ye nin ye dɔgɔnin ma ko dɔ ko dɔ ma ko e k'aw bɛ girin la ali nɔfɛ yan e ko fɛn min ba furula ka bɔ dugunin kɔrɔ ko ka na sirakɔrɔ ko ma bi sangare olu ye ɲɔgɔn ye sira la bon an k'a kɛ dalilu ye kɛ a ko ko ne waso yɔrɔ tɛ ne ba furuli de yan ko fɛn min ba furula ja ne ba furula o ne wasalen don min ba ma furu dun baninkɔya mɔgɔ tɛ yan min ba ma furu wa aw ye mun fɔ mɔ alors a n'o bɛ kɛ a ba ma furu dɛ n'o bɛ se ka kɛ a bɔ ee sɔɔni dɛ ko ko ko dɔw ko maa bɛ tugu o yɛrɛ la ko a kɛra sa a ye kabako da dɛ donc o tuma ni an sera ka k'an yɛrɛ fɛ o bɛ baara nɔgɔya dɔɔnin mais hali n'u t'an fɛ jakite a fɔ baninkɔkaw ɲɛna ko ne b'u fɛ hali n'u tɛ fɛ n b'u fɛ mais n tɛ ka k'u fɛ pour ka kɛ n fɛ dɛ n bɛ ka k'u fɛ k'o de ye diyagoya ye ne kan n ka diinɛ ni n danbe sangare wa wa ko n'u ma kɛ ne fɛ k'o bɛ ne da n ka ala la ani n ka kiraw la ani maabaw la ani maa ɲɔgɔn na ko ne tɛ kira dɔn kira min faso kɛra a fɛ n t'o dɔn mais kira kɛmɛ saba ni tan ni saba kira kelen t'u la min kɛra kira faso la min sara faso la a bɛɛ kɛra kira ye fana fɛ a gannen ye mamadu yɛrɛ bɛ gɛn don min ka bɔ so a bɔlen mamadu nana i da kulu la a ko ko aa ala ko yan ka di ne ye dɛ ko dugu ka di ne ye ala ko bɔ yan ni n ka latigɛ cɛ bɔ yan hali yan ka d'i ye nka n bɛ tila k'i segin yan i ma balama kira bɔra ani maa damadama a se bannen jigi tigɛlen mɛ kira bɛna hiji laban la don min ani hiji fɔlɔ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ hiji kelen anw ka nafigiw bɛ hiji tan ni duuru kɛ ko nin ye cɛ san tan ni duuru ye makan hiji yɔrɔ la aw yɛrɛ bɛ taa ko silamɛba ye sa mɛ mamadu yɛrɛ ye hiji kelen kɛ alikaba tigi mamadu ko don ko hiji kelen o de ye hiji fɔlɔ ni hiji laban ye a ye dɔnniba bɛɛ ɲininka o hiji kelen in kira ni mɔgɔ min bɔra madinɛ ka na makan hiji la mɔgɔ ba kɛmɛ ni kɔ
mɔgɔ waa kɛmɛ ni kɔ yɔrɔ an ka mawulu 26 mars jama ka ca dɛ an m'o sɔrɔ fɔlɔ
an m'o sɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ ba kɛmɛ ni kɔ muhamadu musitafa n'u bɔra madinɛ ne bɔra n faso la sirakɔrɔ jɛ dala ka na n sigi fugan bɛlɛ kɔnɔ ka n faw dugukolo to yen ka na dugukolo ɲini n sigi ɲɔgɔn na ani n balimaw la silamɛya badenya o bɛlɛ la anw ka dugukolo ye jɛ dugukolo ye anw tɛ gunguruntigɛ yɛrɛ sidɔn fiyewu anw tɛ gungurunbɔ ɲɛdɔn foro la bilahi hmm. an tɛ se jeletigɛ la an tɛ se bese la filabulutigɛ t'a la foyi dugukolo mugu ni gunguru tɛ ɲɔgɔn ye gunguru kɔni ye sigili de ye anw fɛ yen wa ne de ye n fa denkɛ fɔlɔ balolen ye mɛ k'o to yen ka na yɔrɔ ɲini kungo kɔnɔ ɲagasa la yan kulu la yan bɛlɛ la bɛlɛ sibiri ɲɛ kelen bɛ sɔrɔ dugukolo yɔrɔ min na n'i ma se fara ma o ka dɔgɔ dɛ mɛ o tuma ne nana yan sisan ni ne ko n bɛ taa mawulu kɛ sirakɔrɔ sisan ne ni fugankaw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an caman ko sirakɔrɔkaw yɛrɛ bɛ sira bila an ɲɛ ko hali n'u sɔnnen don o don bɛ sɔn wɛrɛ kɛ kun ko karamɔgɔ ale ni fuganka min nana mawulu la sirakɔrɔ sen in sirakɔrɔ mawulu min kɛra salon fuganka min bɛ a tɛ tɛmɛ maa naani kan ɔ mɛ peut-être ni mawulu bɛ kɛ sen in i b'a sɔrɔ fuganka bɛ caya o tuma sirakɔrɔ bɛna fɔ ko karamɔgɔ ale nalen fugan ko a ka mawulu fɔlɔ min kɛra o kɔfɛ sirakɔrɔ ko fugan ka mɔgɔ hakɛ in kun b'a nɔfɛ ka na sagare o yɔrɔ la o bɛ siran dɛ ami o yɔrɔ la o bɛ siran dɛ ala mɔgɔ seegin yan alihamudulila o ko mɔgɔ seegin sirakɔrɔ ta
ɔn ziyara wala mawulu la mɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ fila mais ziyara la mɔgɔ seegin baasi tɛ voilà donc o tuma n'an ka mawulu kɛ ni mɔgɔ cayara ni o ye k'a ciya kosɛbɛ a bɛ fɔ ko a sigilen fuga madinɛ ko ani olu de nana fugankaw nana u caman bon ni kungo ye n sɔrɔ so hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan fugankaw bɛ y'o la u caman n'o o fɛn o fɛn bɛ kɛ ko mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu t'i fɛ dusukun na nk'u ma se k'a yira sabu mɔgɔw b'i fɛ kɛnɛ kan o tuma k'olu jigi tɔ bɛ tigɛ ka taa de. sɔgɔrɛ. o de la mamadu ko madinɛkaw ma k'a ye bɔ dɛ a ye to an ka taa an faso la. ee eh, jama cayalen makan ko cɛ ka ko k'o kulo rɔ adamaden jɔra ka bɔ fo jakite ka buguda a bɛɛ bɛ mamadu nɔfɛ a kelen cɛ min gɛnna ka bɔ yan ka diɲɛ k'a bɛ da kan k'a bɛ faga a bɛ kunci n'a taara a falatɔlama n y'o seginnen ni jamakulu ye tan a sigi ye ɲaamɛ dɔ kan o ɲaamɛ ɲɔgɔnna tɛ makan bɛɛ bɛɛ bɛ sen la ale sigi kun ɲaamɛ kan yɛrɛ yira ko tɛ dɛ pour que mɔgɔw ka se k'ale ye bɛɛ k'a dɔn ko nin ye kira ye a nana jɔ arafa kulu la ni silamɛw ye ka kuma u fɛ k'a daminɛ sɔgɔma fo lazara masurunya a bɛ ka kuma u fɛ bɛn ni kelenya ladilikan a y'i t'o la ala kira ni silamɛ maa ba kɛmɛ ni kɔ ka bɔ madinɛ ka fara makankaw kan u ye selifana seli o jɔyɔrɔ kelen la ka lazara seli o yɔrɔ kelen la yen mais n'i y'o k'an fɛ yan ko cɛ tɛ silamɛ ko a mago tɛ ala la dɛ k'u ka seli fara ɲɔgɔn kan e bɛ silamɛya ko ɲɛdɔn wa silamɛya de ye seli ye an ko seli ye silamɛya maɲɔgɔnla dɔ ye manzini bɛ kɛ na na kɔgɔ bɛ kɛ na na sumala bɛ kɛ na na pour que ka mun kɛ ka na timiya ka na dilan ka ɲɛ mais ni maa min ko ko kini yɛrɛ de ye manzini ye i ye nkalon tigɛ manzini bɛ se ka mugan ka ban k'i fa alors a bɛ dɔ wɛrɛ de bɛ k'a la mais n'o bɛɛ kɛra kini bɛ mɔ dɛ silamɛya kini ye o silamɛya jogo ye sangare mɛ silamɛya nafɛnw sa i k'a dɔn n'o y'a na yɛrɛ ye o de ye silamɛya bato ye bɔn bato ninnu nafɛnw de bɛ k'a la nafɛn dɔ seli ye nafɛn dɔ sun ye nafɛn dɔ jaga ye nafɛn dɔ hiji ye nafɛn dɔ ye nafila yɛrɛ ye mɛ ni maa min ko ko nafɛn yɛrɛ de ye i ye kini yɛrɛ ye hali na tɛ kini ne tɛna nami yan ko nafɛn na tɛ kini yan ko nafɛn ala alhamdulilayi ne bɛ ko na mɛ n'i ye kini bɛɛ ɲɛ sɔrɔ kɔnɔ ti fa nka na gansan mana sɔrɔ kɔnɔ bɛ fa dɛ wala mɛ kini bɛɛ ɲɛ n'a kɛra i bɛ se ka sukaro k'a la k'a ɲagami kun o kɛlen ye sari ye ɔ alihamudulila k'a gansan bɛ dun alihamudulila ko kɔnɔ tɛ fa fiyewu i bɛ ko dɔ kɛnɛ kɛ ɔ o tuma silamɛya jogo o de ye silamɛya kini ye pour que k'a faamu silamɛya na donfɛn o ye bato kɛcogoyaw ye mɛ an ɲinɛna bɛɛ kɔ k'an poron donfɛn kelen kan n ko ni baramuso ka majini tɛ n ko na tɛ diya e ma muso bɛɛ mankan mɛn ko biya ko ni baramuso ka najini tɛ ko na tɛ diya bɛɛ m'o fɔ biya o de ko ni seli tɛ ko silamɛya tɛ yen o de y'o baramuso ka majini tɛ na tɛ diya muso ye nkalon tigɛ nkalon b'i da

an donfɛn don a y'a janto seli la dɛ nka bɛɛ tɛ dɛ mun minnu don n'an y'a kɛ a bi an gɛrɛ ala de la a b'an surunya ala la k'an jɛ an nege kɔ jurumu minnu bɛ ka k'an fɛ tile kɔnɔ dɔgɔ kɔnɔ kalo kɔnɔ a b'an kisi olu ma k'olu nege bɔ an na

peresidan ko yɛrɛ kɔni a kɛra baara ye sa an ka an k'a kɛ cogo di sa dɛ ɔ o tuma jamana dɔ jamana jamana peresidan misali sa kɛ ee sa ee n ko fa alhamdulilayi ɔ sɔrɔdasi ninnu fana olu fana bɛɛ marifatigiw de ye u bɛɛ garidi a ko gɛlɛyara sa bɔn sisan ee cɛ fanga man di sa fanga man di ah, n ko fanga kɔfɛ don dɔ i bɛ si muso kɔ o ye tiɲɛ siga t'a la tiɲɛ jagoya la kɔni faama ma tile fila kɛ yen bɛɛ ye o kɛra o kɛra o kɛra a y'a sɔrɔ i bɛ si muso kɔrɔ i fan ah! i fan dana ma i hakili sigilen a bɛ marifatigiw bolo yen o don k'u y'a bila a taara ka so par exemple la surɔ su fɛ a taara ka so taara dumasiw k'a ka so ye a tun ka bilalen k'u ye fɛn o fɛn ma ka so garidi la o y'a bɛɛ labila ka bɛɛ fa a kɔni ni an bɛɛ kɛɲɛna sa fo n'a ye maa ɲini a yɛrɛ ɲɛ sa pɔsi la

ko b'a bolo kudeta la CEDEAO bɛ sin ka wuli ten a donna a bɔra a kɛcogo man ɲi a donna a bɔra kun wɛrɛ t'a la koyi parce que CEDEAO b'a dɔn n'ale ma wuli k'i jɔ o kelen don a bɛ k'an bɛɛ la anw ka farafin perezidan min ka ɲi ne t'o dɔn fɔlɔ min kun ka fisa o de ye mamari kazafi ye ayi o ka nafolo min bɛ mali la yan kayi mali dara maa ta tɛ yan ko mali perezidan bɛɛ a tɛmɛnen bɛɛ ka nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kadafi ka wari min bɛ mali kɔnɔ yan mɔgɔ si ta tɛ yan ko a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen foyi mamari kazafi fitiriwale kafiri sa an ka ɲuman fɔ ne ka dalilu ye min ye kadafi ka ɲɛ la kelen a kun b'a ka jamana kɔnɔ denw fɛ wa a tun bɛ afiriki bɛɛ fɛ wa cɛ kun don dɛ i bɛ fɛn o fɛn y'an fɛ yan kadafi ta y'a bɛɛ ye fɛnba bɛɛ kadafi ka miliyari miliyari miliyari hakɛ min bɛ mali kɔnɔ yan mɔgɔ si t'a da dɔn a bɛɛ ni kuranɛ cɛ kadafi mamari kadafi ko na duman tɛ mɛn daga la kadafi e b'o kɛlɛ kun dɔn n'o ma bɔ yan an mago bɛ farafinna na k'a kɛ kɔtɛ o tɛ se ka kɛ an ka nin bɔ yen mm. mm. mm. ne bɛ aw cɛla fuga yan tant que ne b'aw cɛla yan aw lakananen don fɛn tɛ se ka kɛ aw la juguman na mɔgɔ jugu y'o dɔn mɔgɔ jugu ka mission bɛ kɛ mun ye a bɛ ne to yen a b'a essayer ka ne mankutu cɛ e ɲɛ pour que k'i saliya ne ka taa a ka fɛrɛ la. walayi ni n bɔra a bɛ fura i sen la i bɛ bin. o don dɛ o dɔrɔn de ye kadafi ta yɔrɔ ye nansaraw y'a dɔn n'an ma nin bɔ yen an mago bɛ farafinna na k'a kɛ kɔtɛ ye o tɛ se ka kɛ n'u tun y'a dɛmɛ o tun ye farajɛla bile ye. kadafi ale ka jamana kɔnɔ n'i sera muso furu ye du bɛ jɔ ka d'i ma muso bɛ d'i ma so bɛ d'i ma mobili bɛ d'i ma muso furu ka d'i ma i tɛ esansi san i tɛ gazoli san i tɛ gazi sara i tɛ kuran sara wari mugu bɛ d'i ma i b'a dun i da la n'i ye den sɔrɔ i den bɛ sara ta i bɛ sara ta i muso bɛ sara ta.

arabu jamana dɔ mɔgɔw ye mankanba kɛ ka gɛrɛfuba wuli o gɛrɛfu yɛrɛ ye ne bila kasi de la o gɛrɛfu kɛlen an ye journal lajɛ n ko gɛrɛfu kun jumɛn ye jamanadenw de ko k'u ka gɛrɛfu kɛ k'u ka jamana yɛrɛ kalo sara ka ca kojugu olu ka baarakɛ wari sara ka ca ko wari mana ta u fɛ k'u tɛ kɛcogo foyi sɔrɔ a la k'u ka dɔ bɔ wari la bilahi bilahi kwɛti kwɛti wa o to yen sisan 2013 ye wa 2012 de ye walima 14 ya jamana dɔ bɛ yan jamana dɔ bɛ yan o jamana in o ekɔlidenw ye gɛrɛfuba wuli ko u bɛ burusi u bɛ wari min sɔrɔ kalo kalo ekɔlidenw k'a wari ka ca kojugu dɔ bɔ a la k'an bɛna kɛ cogo di an bɛna da min kɛ cogo di k'i bɛna wari ta i bɛ tile ka yaala n'a ye i bɛ taa kɛcogo sɔrɔ a la walayi bɔn jamana yɛrɛ ka mankan ci ko olu bɛ ka sara gouvernement fɛ hakɛ min na k'a wari ka ca ko an tɛ kɛcogo sɔrɔ wari la an ka faamaw ka sara tigɛlen don an ka baarakɛlaw tɛ sara dɛ mɛtiriw tɛ sara foyi tɛ sara mɛ ninnu bɛ ka mankan kɛ ko ka dɔ bɔ wari la sabu ko wari bɛ tile k'u bɛ kalo bɛɛ kɛ wari kun i tɛ kɛcogo sɔrɔ a la a lajɛ baara baara ko kɔnɔ bɔn dɔ ko ko dɔ ko ko ale ko ale ka sara ko nin y'a san wɔɔrɔ ale ka sara dɔrɔmɛ kelen ma bɔ a la aw ko mun bɛ mun ko la k'a bɛna fɔ ka na wari yan wali ka intervention ye ne ko n ko bɔn n ko ala ye o de la n ko muso koloni cɛ b'a dacogo dɔn muso tɔ kelen cɛ b'a dacogo dɔn a tɛ da fan bɛɛ kan dɛ fan ɲumanin i b'a da o de kan n ko dɔ bɛ yaala ni dɔ saya bana ye walayi n'i ye mɔgɔ ninnu na mali la yan k'an bila ka taa yen ee an bɛɛ bɛ sa bɛɛ bɛ sa olu bɛ sa an bɛ sa parce que gɛlɛya b'u fa ya jaba an fa ye ngolongoloba n'o bɛ taa taama la a b'a ka denbaya sigi ko n taatɔ filɛ nin ye ko ni taama jara ko n tɛ segin bilen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara ni taama ma ja n bɛna a sɔrɔ yan nka ni taama jara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara o y'ale bɔ k'a yɛrɛ ye eh k'i ka sa dibara la ko ka fisa i salen goya la n'a bɔra n'a ye sukoro ye a bɛ sa o mana kɔnɔ ye n'a ye barada ye sukoro kɛ bɛ barada dɔɔni kɔnɔ to a te tɔni bɛ ye a bɛ taa don kɔnɔ a bɛ sa ye n'a ye sari sukoroma ye a bɛ don ye fo ka sa ye fɛn dimani bɛɛ abada jalafara dajilen a tɛ don o kɔnɔ

n'a fɔ gere o sinin fila in o de bɛ se fɛn ma k'o de bɛ fɛn ye ɲɛ de b'o la o sinin mana surunya fɛn la hali n'a ma maga a la a b'a dɔn ko fɛn bɛ yen a bɛ se a dugumɛnɛ bolonin fila bɛ u la i n'a fɔ gere bɛrɛ ni dugu ye ɔ o de hali n'a ma maga fɛn la n'a surunyana fɛn la a bɛ sin k'a dévier ee subhanallah e dugumɛnɛ ko ten ko ani mɛnɛmɛnɛ ko ten k'ale tɛ siran foyi ɲɛ bolonkuru a tɔ de bolonkɔnin de kɔ bolonkuru tɛ foyi k'ale la mais kɔnin dɛ bolonkɔnin in ko n'o de dara ta ko k'a tɛrɛn dɛ ne tɛ ko bolonkuru e y'a ye mm. mais kabako i bɛ mobili boli kɛ mɛnɛmɛnɛ kan a tɛ sa ah. ayi mobili bɛ yɛlɛ a kan a tɛ sa bilahi mm. mais eh, mobili fana yɛlɛ e kan ah. i bɔ a kalama dɛ nka bolonkɔnin kelen a ko k'a bɛ siran o de ɲɛ mm. parce que mobili pine pine bɛɛ tɛ se ka dakɛɲɛ ayi o n'a bɛɛ ma dakɛɲɛ wonin minnu b'a la dɛ cɛ fɛn in de bɛ don ye a bɛ taa amin eh, ala k'aw kunna ja jakite su in na nin y'an ka kasɛti tilankɛ ye aa fɛn in daminɛna a ye tile fila kɛ wajuli an y'a daminɛ a ye tile fila kɛ ɔ nka aa a tɔ ka ca dɛ sabu a tɔ kasɛti bi duuru ye o kɔrɔ ye ko ko hali bi ko bɛrɛ yɛrɛ ma kɛ koyi aa o kɔrɔ bɛrɛ ma kɛ dɛ an an bɛ dugawu kɛ ala k'a farifoni d'a ma n kɔni ye min f'i ye i jan don o la kosɛbɛ waajuli kɛ o kɛ n b'a fɛ i ka faamu dɔ sɔrɔ i ka wuli ni faamu dɔ ye ani fɛn dɔ ye hakili dɔ min bɛ di i yɛrɛ ma ɲɛnamaya kɔnɔ ani kodɔn na an ka waajuli an y'a daminɛ le 11 sixième mois l'année 2020 le 11 sixième mois l'année 2020 ɔ onze septième mois o ye kalo kelen ye onze huitième mois o kalo fila ye onze neuvième mois o ye kalo sabanan ye donc nin y'a kalo sabanan nin y'a n'olu la nin tile tan ni kelen bɛ bɛn an kalo saba ma waajuli in na kalo saba aa n'an m'an jija baara in man nɔgɔ dɛ ala k'an fanga se ala k'an fanga se samiya dun filɛ nin ye a ka surun bɔda la awɔ an dun n'an bɛ cikɛ de la sɛnɛ na ɔ ni sɛnɛ nɔgɔyara an tɛ taa bamakɔ duman in na ye komi ɲɛmaa perezidan t'u bolo fɔlɔ min kɛ sagare alhamdulilah an bɛ dugawu kɛ ala k'an fanga se nka an mana kɛ cogo o cogo ni ala sɔnna ni ala y'an dɛmɛ waajuli in bɛ dafa n y'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ a la ala k'an fanga se aw mɔgɔ o mɔgɔ ye a ka so bila ka taama dibi la ka moto boli dibi la bɔgɔ la ka na wele jaabi ala ka hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ ye an bɛ min fɛ ala k'o d'an ma an bɛ siran min ye ala k'an kisi o ma ala k'an wasa ni fɛn ye an juguw kan min mana ala diya ala k'an wasa ni fɛn ye an juguw kan min mana ala diya ala ka se d'an ma ala kira ko ko dugaw min ka bon k'o ye se ye ko n'i ko ala ka se d'i ma ni se dir'i ma k'i jugu sɔn bɛ tigɛ sabu i jugu t'a fɛ i ka wuli mais ni se dir'i ma a b'i taamatɔ ye i jugu t'a fɛ i ka taama ni se dir'i ma a b'i ye nɛgɛso kan i jugu t'a fɛ i ka nɛgɛso sɔrɔ ni se dir'i ma a b'i ye moto kan i jugu t'a fɛ i ka moto sɔrɔ n'i ye se sɔrɔ i bɛ mobili kɔrɔ sɔrɔ i jugu t'a fɛ k'i ye mobili la n'i ye se sɔrɔ a b'i kibaru mɛn k'i bɛ avion kɔnɔ o kuma don o don ale bɛ degun ni tɔɔrɔ ni sɛgɛn kɔnɔ ala kan'an kɛ jugu ye fiyewu ala k'an ŋaniyaw ɲa ala k'an dusukun ɲa ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛbaga ye kira bonya kama